Chloígh Craobhacha na hÉireann Dún na nGall Doire lena n-áit a bhaint amach i gcluiche ceannais Chorn Mhic Cionnaith, Banc na hÉireann, ina gcoinne bhí Muineachán, foireann a bheidh ag filleadh ar Roinn 1 den tsraith an tseachtain seo chugainn. Bhí Conall Ó Máirtín agus Patrick McBride in Ómaigh don chluiche ceannais. Tá sé fríd á leabhar íthe an teohann an spás ag oscailt, deis b'fhéidir fá choinne cúil.

Irwin go fóill ag dul. Seolta isteach ag Irwin agus pointe agus cúilín faighte aige. Iad ag gearradh isteach anois an deis. Seolta isteach ag Shea Malone. Ana scór uaidh. Tá pas iata trasna. Deis curtha isteach leis an ciotóg. Seolta isteach agus thar an trasnán agus cobhsaí. Brú fríd deis b'fhéidir fá choinne cúil Donna Connolly iad ag gearradh isteach. Seolta isteach. Cúl báite san eangach ansin ag Shea Malone. Ana-chríoch. An fheadóg deiridh.

Tá seaimpíní Tailteann Chill Dara tar éis cur lena ruathar 2025 ag dul isteach i 2026. Dheimhnigh a mbua ar Áth Cliath a n-áit i gcoinne na hIarmhí i gcluiche ceannais Chorn Uí Bhroin urraithe ag Dioralyte. Bhí Brian Tyers agus Coman Goggins i bPáirc Naomh Conlaith Cedral, Droichead Nua don cheann seo. Níl an fhaire chomh teann ag an Iarmhí is atá ag Cill Dara. Harry O'Neill a fuair cúl ansan sa bhfeachtas dhá chluiche imeartha aige Cill Dara buaiteach ar Loch Garman agus ar Bhleá Cliath. I gcoinne Bhleá Cliath is dóigh liom a fuair Harry an cúl. Duine de laochra na foirne faoi 20 blianta beaga ó shin, Kevin Feely, am aige é fhéin a shocrú agus is féidir brath i gcónaí ar Feely an bheart a dhéanamh agus bhuel, brat, sea tá brat oráiste anois, dhá phointe. Go leor imreoirí gan dabht ón dá thaobh ná fuil ar fáil. Ainmneoimid cuid acu san fé cheann tamaillín. Seo chugainn Ben Loakman, duine den gcleas nua, ar thóir an dá phointe agus tá an bheart déanta aige Loakman. Yeah, ard scór ansin arís ó Loakman ach fadhb ag an Iarmhí, tá siad ag suí siar, tá siad ag tabhairt leath seans gach uair ar an scór dhá chúilín ansin, sin an dara ceann a bhfuil aimsithe acu. An leathchúlaí láir ag caitheamh a sé Tadhg Baker a chuir an pheil sall anso mar a bhfuil Luke Loughlin. Pádraig Spillane mar chomhluadar aige siúd. Luas deas ansan aige Loughlin, scaoilte fé aige, ba mhór an chabhair pointe anso agus sin ard scór agus an-chruinneas. Ard scór ó Luke Loughlin ansin, ní raibh mé iomlán cinnte leis an uillinn a bhí aige ansin. Beagnach gach rud déanta i gceart ag an cosantóir ach an-scór ansin ó Luke Loughlin agus trí cinn as a chéile anois don Iarmhí. Anois mar sin, seo gluaiseacht aníos dhá phas coise McLoughlin tagtha, bhuel tá leis nár choinnibh sé rófhada, beidh pointe anseo aige agus tá, ó cheann ceann na páirce aige Cill Dara. Yeah, ardscór ansin bhí cúpla de chosantóirí an tIarmhí, b'fhéidir. D'fhéadfadh go raibh briseadh ansin, áit a thit an liathróid ar an líne. 50 méadar leathbhealach síos an pháirc ansin. Agus an Iarmhí arís. I bhfad níosa bhríomhaire ná mar a bhíodar b'fhéidir i dtreo dheireadh nó paistí sa chéad leath sin. Brandon Kelly agus Luke Loughlin anois. Agus sin ceann dochreidte ar fad aige siúd agus tá an dá phointe aige. Yeah, sin go hálainn. Do mheall sé isteach an chosantóir ar a chos chlé, seol sé thar an trasnán. Breathnaigh ar seo arís. Bhí an cosantóir ag taispeáint an bealach le dul agus dúirt sé, 'Go raibh míle maith agat, Luke Loughlin', seolta thar an trasnán. Cill Dara chun tosaigh ó thús na himeartha Callum Bolton, trasna an chúil aige Callum agus preabfaidh sí istigh ansan sa chearnóig. Tá seans fós ann ach tá na cosantóirí a d'iarraidh cúl a. Tóin ar dtúis amach, tá sciorradh na caide tógtha agus bhfuil aon ní mícheart leis sin? Níl, arsa an réiteoir agus tá a chúl faighte aige Liam Kelly. Bheadh sé suimiúil sin a fheiscint arís. Bhreathnaigh go raibh an liathróid faoi smacht ag Cill Dara. Ní raibh ansin ag deireadh. Níl aon rud mícheart leis an iarracht i dtreo an chúil, is dócha. Beidh na cosantóirí ag gearán b'fhéidir gur deineadh feall ar an chosantóir roimhe sin, is dócha. Sé phointe arís de bhearna ann, in airde le Kevin Feely. Sciorradh na caide slachtaithe go deas ag an Iarmhí ansan agus tá siad chugainn babhta amháin eile. Tom Molloy. Isteach anso go dtí Luke Loughlin. Féidir leo críochnú go láidir. Tá sé seo uaillmhianach go maith mar iarracht ach tá siad nótáltha mar iarracht. Dhá phointe eile. An bhróig arís, isteach ansan sa chúinne tógtha go deas ansan istigh aige TJ Cox. Anois mar sin leathsheans b'fhéidir ach tá siad i ndiaidh an báire a chruthú agus is é Wallace arís atá ag gabháil isteach, neadaithe go paiteanta. Sárthaispeántas ag an gcaptaen anocht. Ah, sin ar fheabhas ó Wallace, an gluaiseacht sin. Ní raibh 's 'am gur chonaic ón tús ansin an pas ach do chonaic sé déanach. An-ruathar ó Wallace agus Banner seo a chríoch sa líontán dhá chúilín idir na foirne. An-teacht aniar ón Iarmhí anseo sa dara leath. Fuaireadar trí scór dhá phointe as a chéile i dtús na himeartha, Kevin Feely, Ben Loakman agus Brian McLoughlin, agus in ainneoin iarrachtaí agus díchill na hIarmhí ó shin, do theip orthu go dtí seo an bhearna a iamh. Wallace arís agus do chuaigh Bolton isteach cruaidh ansan air. Agus é ag scaoileadh fé ón líne chúig mhéadar is daichead, tá an fear seo atá tine ar a chraiceann aige, Rónán Wallace. Anois mar sin, seo chugainn arís Jack Duncan an treo seo. Anois tá sé ag Wallace, tá sé scaoilte fé. Fág an áit! Rónán Wallace! A leithéid de cheannaire! Siar go dtí Tadhg Baker. Tá Wallace fén seastán ar an dtaobh thall, Matthew Whitaker. Anois mar sin, chúig soicind déag anois, tá ruathar déanta acu, tá Whitaker t'réis leath-oscailt a ghabhailt ansan, siar anso Tadhg Baker, Siar go dtí Luke Loughlin, Tá sé buailte aige Luke, tá sé buailte go hálainn aige Luke Loughlin! Tá an Iarmhí gafa chun tosaigh don gcéad uair le dhá phointeoir eile fós. Ná miorúilt ó seo dochreidte mar scór, cosantóir os a chomhair, ar a chos chlé, seolann sé thar an trasnán. Níl an páipéar agam chun an méid pointe a bhfuileamar tar éis fheiscint taobh amuigh den stua sin a chur síos ar an chlár. Tá sé scór dhá phointe faighte ag an Iarmhí sa tarna leath agus críoch drámatúil agus tá sé thart! Tá sé thart agus tá sé buaite ag an Iarmhí! Yeah look goals are crucial in these games I suppose we were eight points down so we were like look just shackles off and go for it like at the end of the day we know we had to dig deep to get the result so it was nice to win it. We want to give the Westmeath people a team to follow, no matter how we're going, but we want them to, you know, be able to support them and get out and support them and we need that, like when we have home games, we we we know it's our job to be able to put on performances for people to support us, but we also need people to get out and support us as well, Thomas. Cháiligh Luimneach agus Port Láirge do Chlaí Ceann Sraith Iomána na Mumhan Co-op Superstores le cabhair ón gclár Scór. Comhartha do bhliain eile lán d'aicsean i gCraobh Iomána na Mumhan. Bhí Micheál Bhrislán agus Mark Foley i mbaile don Chlaí Ceannais. Luas lasrach ansan bailithe ag Donnacha Ó Dálaigh, fear na gcúl, ins na cluichí go dtí seo, sásta tosnú le cúilín na pasanna gairide tá siad ag oibriú amach, tá spás crutha ansan ag Seán Mackey agus tá an scór sin aige sa deireadh, tá go deimhin. Sin ceann atá beagáinín scaoilte ach tá spás istigh ansan ag Aidan O'Connor. Luimneach le tréimhse ceannais ceithre chúilín as a chéile. Jamie Barron, chéad iarracht aige siúd ar fóraoil, an bhfuil an ceann san níos fearr, tá go deimhin, agus scór maith ansan. Luimneach ag teacht tar éis an ceann san go dtí Gearóid Hegarty agus ionadaí anois le deis teacht isteach ar an scóráil, sin é Ethan Hurley, An Caisleán Nua Thiar, tá sé sin aige, comhimirt maith ansan. Is minic go bhfuil deis ón dtaobhlíne anois ag Aidan O'Connor. Aidan O'Connor, cúilín an chluiche. Cúig chúilín anois mar fharasbarr agus tá an briseadh sin thar n-ais ag Luimneach. Tá siad sa tóir ar an chúl b'fhéidir a bhuafadh an cluiche. Á, sábháil iontach ag Billy Nolan. Iarracht ansan ag Gearóid Hegarty. Tá taithí iontach ag Hegarty. Sár-chúilín ansan. Luimneach ag teacht arís. Tá an-chluiche againn istigh ag a chéile. Iarracht eile teacht isteach ón dtaobh líne.

Ins na comórtaisí cúige eile, bhí Tomás Mac a tSaoir i bPáirc Parnell don choimhlint idir Áth Cliath agus Gaillimh i mbabhta an Bhreathnaigh. Éanna Murphy ach é gearrtha amach ansin aige Seán Gallagher, Seán Gallagher an caithfidh sé an liathróid isteach go deo, Murphy arís an ceann san is féach cá bhfuil titeann sé istigh i mbéal an bháid an ceann san titithe agus bróg curtha leis. Bhuel tráthnóna an liathróid fliuch sin ag titim istigh ansan i mbéal an bháid. Cuma dainséarach ar seo agus an ceann san greamaithe istigh sa bhád, cad déarfaidh an réiteoir? Ceapas féin aige go raibh sub ag teacht ansan aige. Ceud seo teach ansan aige a' dealt déanai dheas aige Burke ansan. Agus aríst smachtaithe aige uimhir a seacht Conor Burke ach Conor Burke tite ar an dtalamh ansan ach an bál fachta aige Whelan deanta Bleá Cliath trid go hÉireann a dhéanamh an córas anso. Ní bheidh sé a' cuimhneamh ar sin Colm Molloy. Caithfear an ceann so a chur isteach sa bhád an ceann san seolta isteach ansan aige agus é curtha isteach sa bhád aige.

Taylor anois ag féachaint suas agus á thabhairt amach an babhta áirithe san go Colm O'Callaghan ó chumann Éire Óg agus sin pointe an-bhreá ann ach siar amach a théann sé go David Clifford go Tony Brosnan, Brosnan a tabhairt fé le faor na bróige, tá san nótálta ó Tony Brosnan. Tá seo go han-mhaith ó Chorcaigh, an ceann san buailte, buailte thairis an trasnán agus aimsíonn pointe an bhua do Chorcaigh agus an fheadóg deireanach séidte ag an réiteoir. Bua aon phointe amháin do Chorcaigh agus don deichiú babhta, Corcaigh curaithe Chraobhchomórtas Chorn Mhic Craith. Agus i gcluiche ceannais Corn FBD bhí an-slua i dTuaim don choimhlint idir Gaillimh agus Maigh Eo. Agus an luas anois ag an nGallchóireach, b'fhéidir go dtí an cúlóir anois Fionn Mac Donncha, ag gearradh tríd, an pas trasna agus críochnaithe ag Oisín Mac Donncha, bhí sé san áit cheart agus pas iontach seo chuig Brian Cogher ag gearradh tríd arís, an bhfuil deis ar chúl eile, ó stoptha ar an líne, níl! Críochnaithe ag an deireadh, bhí sé stoptha an chéad uair. Seans ansan ag Jack Carney ag lorg dhá phointe an bhfuil sé aige. Tá go deimhin! Adam Barrett chun an ceann san a thógaint. Ó, sa chúl amach tá Conor Flaherty. Deis na foirne a chothromú. Íseal isteach san eangaigh an liúireach ón lucht leanta. Anois ar deireadh deis é a bhuachaint ag Robert Finnerty. Dráma go deireadh anseo tá an t-am caite Rob Finnerty leis an gciotóg agus tá sé sin thar an trasnán agus leis sin tá an gnó déanta anseo an cic deireanach ag Robert Finnerty. Filleann na sraitheanna an tseachtain seo chugainn. Ar an Satharn beidh Peil na mBan agus na bhFear beo ar TG4 óna leath tar éis a dó agus ar an Domhnach beidh aicsean peile agus iománaíochta againn daoibh óna haon. Beidh GAA Fiche Sé ar ais ar an aer an Luan seo chugainn ag a hocht, le féasta buaicphointí ón gcéad deireadh seachtaine de na sraitheanna. Go dtí sin, slán go fóill! Casfaidh muid le fiancé nua Lisa, Roy, i Cheers théis cúpla fógra beag. Dúsa, is ceann d'iontais an domhain iad Aillte an Mhothair i gContae an Chláir. Tá sé lom lán.